ndikulandireni omvera nonse kulikonse kumene muli muli ndine mtsone muja mtola nkhani wopanda pepala ndipo ndabweranso ndi nkhani zosiyanasiyana pompano pa dreams media youtube channel takhani pompo osaiwala kupanga subscribe like comment komanso share uzani anzanu kuti auze anzawo kuti malo opezeka bwinobwino ndi pa dreams media chifukwa pano timakupatsirani nkhani zimene zangochitika kumene panotu timabweretsatu ma current affairs nkhani zimene zangophulika Eh, zotenthatentha kundale uku ku sports uku ku entertainment uku timabwera pano kuti inu ndi ife tonse tizikhala tikuyendera limodzi koma funso nkumati kuti chigawo chakumasana chino mtolankhani wopanda pepala watibweretsera achani ndakubweretseranitu makamaka kufuna kungopangana update makamaka ndi nkhani ya nyamata azikwanje pakadali pano mmene mukuoneramo ndithu ndakutengerani pa tsamba la facebook page la luntha television pomwe palembedwa ndithu kachibaluwa kenakake ndipo kachibaluwa kameneka tikhale tikukawerenga kuti inu ndi ife tonse titsatire bwino tikhalenso tikuwerenga pa comment anthu osiyanasiyana amene ayika chi- maganizo awo mu comment section makamaka pa tsamba limene la uh, makamaka tsamba limene la luntha tv kutinso tione kuti zinthu zake zikuyenda amotani tiwerenge chibaluwa chimenechi ndipo mutu wake alemba kuti mlandu wa azikwanje Ichi ndi chi screen chomwe mbali ya boma yabweretsa m'bwalo la Principal Residency, Resident Magistrate, kuti lionetse momwe omwe akuwaganizira kuti adachitira chipongwe anthu powamenya ndi zikwanje adachitira milanduyi. Malingana ndi mmodzi mwa omwe akuli- akuimira boma pa mlandu wati chikanemachi chingoonetsa chithunzithunzi cha momwe zinalili Lero mlanduwu ukuyambika pomwe mbali ya boma ikuyembekezeka kubweretsa mboni zake ndipo bwaloli mwa ena ndipo m'bwaloli mwa ena muli a Sylvester Namiwa. Oganizidwawa omwe ndi kuphatikizapo a Eric Phakamisa, Alfred Dala Kadula, Dave Malamulo ndi Bru- Bruno Mulo Makina akuwaganizira kuti adakhapa ndi zikwanje anamiwa posokoneza zionetsero zomwe anamiwawa ndi bungwe lawo adakonza wolemba robert edward nkhaniyitu imene yatentha kwambiri pakatipa inali nkhani ya anyamata azikwanje e, anyamata azikwanje ndithu adachita ndithu nawonso zawo zosaweruzika masiku angapo apitawa miyezi ingapo nthawi imeneyo boma lisanasinthe ndipo tikunena pano iwowa ndithu agwidwa ndi apolisi tikunena pano ndithu akuyendera milandu iwiri itatu imene akuzengedwa so pamenepa ndithu lero mlandu ukuyambika pomwe akunena kuti pa chis- pa- pa- pa chi screen chimenechi makamaka amenewa ah, aboma afuna apange demonstrate eh, aonetse mmene anthuwa ankachitira milandu yawo eya kungopanga demonstrate nkhani ndithu mukhoza kungoona mmene zithunzimu zikuonekera ndithu amenewa ndi anyamata amene ankanyamula zikwanje chithunzi chimenechi si cha ai kapena cha edit koma ndi chithunzi ndithu chenicheni chimene ndithu anyamata amenewa anajambulidwa adanyamula zikwanje komanso kufuna kusokoneza mademo amene amachitika mu mzinda umenewu wa Blantyre. Nkhanizitu ndi nkhani zomvetsa chisoni, nkhani zodabwitsa ndithu kuti mzika za dziko lino, mzika bwinobwino, chimene mungamasokonezere ma demonstrations ndi chani? Anyway, aliyense amakhala ndi ma agenda osiyanasiyana pofuna kupanga zinthu. Tiyeni tipitire ndithu kuona kuti kodi anthu akupereka maganizo otani makamaka pa nkhani imeneyi, kuti kodi tiwerenge makomenti awiri atatu. Eya, komenti yoyambirira ndi Leo Lamani akuti

you want ya ndithu amenewa ni maganizo a anthu osiyanasiyana kuchokera makamaka pa tsamba limeneli la luntha uh, television tikutengeraninso ni makamaka pa lipoti lina limenenso lalembedwa kuchokera pompa pa luntha television kuti tionenso kuti kodikodi nkho- nkho- nkhani imeneyi ikuyenda motani ndipo lipoti limeneli lalemba kuti mulandu wa azikwanje uyimitsidwa mpaka disemba ya pamene pa ndithu pakulembedwa kuti bwalo la principal resident magistrate ku lilongwe lati lidzapitiriza kumva pa 18 December mulandu wokhudza Eric Pak- Phakamisa, Alfred Dala Kadula, Davie Malamulo ndi Bruno Mu- Mulo Makina mwa ena omwe akuwaganizira kuti adakhapa ndi zikwanje a Sylvester Namiwa pa 26 June mchaka chino. Izi zadza loya yemwe akuyimira oganiziridwawa kuti Izi zadza Izi zadza loya yemwe akuyimira oganiziridwawa kuti anamenya a Sylvester Namiwa ndi zikwanje a George Jivason Kadzipachike wati mbali yawo siyokonzeka kuti mlanduwu upitilire lero kamba kuti sanakhale ndi nthawi yokwanira yowona umboni wa mbali ya boma. Mbali ya boma inauza bwalo la milandu kuti boma lakom. lakonza mboni 20 kuti zidzaperekere umboni pa nkhaniyi ndipo ndikuphatikizanso a sylvester namiwa omwe ndi mboni yoyamba mbali ya boma sinatsutse kwenikweni zomwe anena oganiziridwawa koma yati loya oyimira oganiziridwawa anali ndi nthawi yokwanira ndipo kuti mboni zina za boma zachokera kutali komanso kuti boma linachita kukonzera kubweretsa chiskrini ndipo kuti ovomera pempho ovomera a- ndipo kuti avomera pempho la oganiziridwawa koma momva kuwawa ya nkhani ndithu imene ikunena kuti ndithu mlandu uja wayimitsidwa mlandu wa anyamata azikwanje kufikira makamaka eh, december eh, pa 18 december pamene pamene akhale akupitiriza milandu imeneyi anthu ambiri adanyinyirika atamvanso kuti anyamata ena okhudzidwa ndi zikwanje zimenezi milandu ina ayimitsa mpakana mu January chaka chamawa anthu akuona kuti nthawi ikunka nayipita ndithu kumafunitsitsa ataonetsetsa kuti kodi milandu imeneyi ikuyenda motani inu maganizo anu ndiotani pa nkhani imeneyi ya anyamata azikwanjewa mukhoza kuyika ndithu maganizo anu mu comment section imo kuti timve kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani takupangani subscribe as usual like comment komanso share chifukwa zimenezi ndi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tizipitirira kuchita mavidiyo ngati mmene tikuchitira pamenepa until another next time ine mulutsana yemwe uja mtolankhani wopanda pepala ndingoti mwakuma nonse zikomo Beleza. Mozambique.